nin waati in foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se sika info ale ka kibaruyadikulu o sanfɛ ka bɛn jeudi ma mɛ kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani fila laseli bɛna k'aw balimakɛ n'aw denkɛ sulemani berete depuis sikaso kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin mali sɔrɔsiw ye wulikajɔba de kɛ terorisikɛlɛ o hukumu kɔnɔ Bajangara ani Bankasi o ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sabu ye ni ka terroriste jugu caman olu ni tora a dafɛ wa terroriste u ka kɛlɛkɛminɛn caman u y'u tigɛ da olu kan an ka wala-walali bɛna sinsin o de kan aw bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na aw min b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ ko baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dan tɛ foli min na i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na mali sɔrɔdasiw bɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan diɲɛ don o don terroristkɛlɛ o hukumu o kɔnɔ o de senfɛ sa bajangara ani bankasi cɛ mali sɔrɔdasiw ye wulikajɔ caman kɛ nin waati laban o kɔnɔ sabula a jira k'a fɔ ko terroristes olu tun bɛ ka banbagaciwale dɔw ni ka o labɛn ka ɲɛsin bajangara ani bankasi dugudenw ani anw ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ caman o ma wa u tun bɛ ka nin banbagaciwalew ka olu labɛn yɔrɔ min na o de ye kungo min ni an bɛ a wele ko jalasogu ani jangwali kungojugu o kɔnɔ nka anw ka sɔrɔsiw ye kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ ko terroristes-kulu dɔw bugulen bɛ nin kungojugu olu kɔnɔ wa u bɛ ka janfawalew ni ka o labɛn min bɛna ɲɛsin Bajangara ani a lamunudugu ani Bankasi ni a lamunudugu ma wa Mali sɔrɔsiw kɔni ye u ka labɛn bɛɛ lajɛlen ni ka o lasabati ka nin kungojugu ka a mɔmɔ o mɔmɔli de kɛra sabu ye u taara bɔ nin terroristes-kuluw olu kan waati min na ni banbagaciwale kɛbaa ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw kɔni ye olu yɔrɔ dɔn u y'u yɛrɛ bila kisɛci de la ka ɲɛsin anw ka sɔrɔdasiw o ma u bɛ mugujugu fili ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma cogoya min na u bɛ kisɛ ci ka ɲɛsin o ma o cogoya kelen o de la nka kɛlɛ dɔnni ani kɛlɛ fɛɛrɛ min bɛ Mali sɔrɔdasiw kɔnɔ bi ani kɛlɛkɛminɛn min bɛ an ka lakana tigilamɔgɔ bolo an bɛ don min na i ko bi o kɛra sabu ye u y' u yɛrɛ kisi maa kelen u ma bana o la janko dɔ ni ka to o la nka anw ka sɔrɔsiw kɔni ye u tɛgɛ da terisijugu camanba kan nin kungojugu o kɔnɔ nka terisi maa tan ani fila bɔɲɔgɔnko olu ni tora a la min ye terisi olu ka bolimafɛnw ye mali sɔrɔsiw ye o minɛ moto kɔnɔntɔn o bɔɲɔgɔnko o jira a la ka taa se diɲɛ kɛlɛkɛminɛn jugu dɔw ma o tun bɛ terroriste ninnu bolo nin kungo jugu kɔnɔ mali sɔrɔdasiw kɔni ye o bɛɛ lajɛlen minɛ wa u ye terroriste dɔw ni ka olu ɲɛnama minɛ minnu bɛna taa bila kiri ka bolo kan ka ɲininkali tin bɛ o la u bɛ maa minnu ka baara la u bɛ se ka dɔn cogoya min na an k'a dɔn k'a fɔ mali sɔrɔdasiw kɔni bɛ ka wulikajɔ diɲɛ don o don ni ka dɔ de fara a kundama o kan terroriste ani banbaanciya wale kɛbaaw fɛn fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni ka o kɔn ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔ jamanadenw olu bɛ se ka lafiya cogoya min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛna ni dugudenw olu ka kibaruya o de ye sabula maa minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ni o ye banjagara ani bankasi fo ka taa se janweli ale lamini yɔrɔ olu ma olu de ye kunnafoni bɔ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw ma ni k'a jira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ taa ni ka segin kɛra olu ka dugu ani a lamini na sisan olu tɛ ka faamuyali fosi kɛ a la ko sabula maaw bɛ don kungo jugu kɔnɔ cogo min na maaw bɛ bɔ kungo jugu kɔnɔ o cogoya kelen o de la mali sɔrɔdasiw kɛlen kɔ ka o kibaruya sɔrɔ o kan ka baara min kɛ u y'o kɛ o jɔda tun ye min ye u y'o kɛ sabula kɛlɛkɛminɛn min bɛ mali sɔrɔdasiw olu bolo bi o b'u yamaruya ka kɛlɛ caman kɛ ni ka kɛlɛ caman ka a sebaaya ni ka o ta an k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ se ka ɲina nka anw ka sɔrɔdasiw kɔni bɛ kungo jugu kɔnɔ diɲɛ don o don terrorisi ninnu olu kɛlɛliw la wa mali sɔrɔdasiw bɛ ka wulikajɔba min kɛ nin sanga laban o kɔnɔ o de kɛlen bɛ sabu ye ni ka dɔ bɔ banbaanci ninnu ka banbaanciya wale la anw ka jamana o kɔnɔ sabula o tun sinsinnen bɛ kɛlɛbolo kɛlɛbolo kan ni o ye amadu kufa ale ka kɛlɛbolo o ye o kɛlɛ jɛdenw o cila o kɛlɛ cɛfarin caman o bɛ anw ka lakana tigilamɔgɔ bolo bi wa o kɛlɛ cɛfarin caman mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ kɛra sabu ye ni olu niw tora o dafɛ ka tɛmɛ o la min ye Yaga Agali ye, ale fana ka kɛlɛbolo o fɛgɛyara Ala ni Mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ o ye a sabu ye, sabula a ka kɛlɛ jigi kun ye maa minnu ye, Mali sɔrɔdasiw ye o caman minɛ, wa maa minnu tun bɛ yen ko olu de ye Yaga Agali a ladibaaw ye, maa minnu tun bɛ a bilasira ni k'a ka kɛlɛ ni ka olu labɛn, balikawuli minnu tun bɛ kɛ Yaga Agali ale ka kɛlɛkulu fɛ, o tun bɛ labɛn jɛkulu min fɛ an ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ senfɛ u y'u tɛgɛ da olu caman ɲɛnama kan wa u caman olu fana bɔnɛna u ni na u ni mali sɔrɔdasiw u ka kɛlɛ o senfɛ nka an k'a ye k'a fɔ terɔrisiw u bɛ ka fari kura min da sisan ni o de bɛ kɛ sabu ye ka an ka sɔrɔdasiw sɛgɛn fɔlɔ u tun bɛ banbaanciya wale fari yɛrɛ de da badabada u bɛ kungojuguw kɔnɔ u bɛ kuluwow olu la u b'u ka banbaanciya walew ka olu labɛn u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kun bilalen bɛ banbaacɛ wale kow olu de ma nka an y'a ye k'a fɔ mali sɔrɔsiw ye ta tugu u la u jɛnsɛnna u yɛrɛkɛra u ka kɛlɛ jigi tun ye maa o maa ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni sara ala ni mali sɔrɔsiw ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ u ye a sabu ye sisan u bɛ ka jumɛn de kɛ ni u bɛ balikawuli wale ninnu labɛn u bɛ taa kungojugu kɔnɔ ka taa u ka balikawuli wale ninnu ni ka taa u labɛn ni u tilara u la u bɛ o balikawuli fɛnw bɔ ni ka na dugu kɔnɔ ka na u ka baara kɔrɔ ni ka o daminɛ wa dadigi bɛ se ka kɛ o la o cogoya fana cogoya min na ni dugudenw sɔnna ka fara an ka lakana tigilamɔgɔw kan ka kunnafoni di sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ye o la o de bɛ se ka kɛ sabu ye terroriste mana fari o fari da an ka sɔrɔdasiw bɛ se ka u tigɛ da u kan ka jateminɛ kɛ u nɔfɛ min b'a to u bɛ banbaacɛ wale min labɛn ka ɲɛsin an ka jamana ma o bɛ se ka dabila fiyewu fiyewu n'a sɔrɔ an ye diɲɛ kɛlɛkɛminɛn camanba ni ka o sɔrɔ wa kalan kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛra mali sɔrɔsiw kunna banbaciw olu kɛlɛli gun o kan nka an k'a dɔn k'a fɔ ni anw yɛrɛ kɔni ma bɔ ni an ka banbaciw ye n'an y'o dogo an ka dugu kɔnɔ ko dugudenw de don walima ko an dɔgɔnin ni anw denw de don u bɛ tila k'u ka banbaacɛ wale ta ka ɲɛsin anw kelen de ma wa an bɛ tila k'a fɔ ko mali sɔrɔsiw tɛ baara la ko an tɛ ka mali sɔrɔsiw ka montée en puissance o ye ka t'a sɔrɔ anw yɛrɛ de bɛ ka terisiw ani jadisiw ni ka o dogo an ka duguw ani an ka duw o kɔnɔ mali sɔrɔdasiw kɔni bɛ ka o ɲini kungojugu o kɔnɔ wa o dogotu dogotu tun bɛ kungojugu ani kuluwow la mali sɔrɔdasiw ye o bɛɛ lajɛlen ni ka o ci o tun bɛ banbaacɛwale min kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma don tɛmɛnenw na ka taa an ka kan olu atake ka an ka sɔrɔdasiw ka pɔsiw ni ka olu atake an y'a ye k'a fɔ bi o se tɛ u ye o dabali tɛ u ye a kɛlɛ dɔnni tɛ u la wa a kɛlɛkɛminɛn tɛ u bolo o la u ye olu bɛɛ lajɛlen dabila sabula mali sɔrɔdasiw ka montée en puissance o y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ de don nka sisan o kɔni bɛ dogodogonin ko min kɛ ni dugudenw sɔnna ka terisiw ka olu jira ka bɔ maa ɲɛnamaw o cɛla mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ bɛna kɛ sabu ye ni ka terisiya nagasi ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ni aw mako bɛ anw ka kunnafoni na badabada aw bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne youtube o sanfɛ aw bɛ aw abonner ni ka cloche de notification ka o activer walima aw bɛ anw sɔrɔ sympathisant sika info international ale ka whatsapp groupe o sanfɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ sika info ale ka kibarudikulu o sanfɛ